daalụ nụ ụmụnne m em, kedu ive anyị bịa ime n'ụbọchị tata ọ ive gbasara ive gbasara ndị igbo em, misinterpretation of our culture ya na ụfọdụ ive gbasara ndị igbo anyị chọsị ị na-agbatụsị aka daalụ ọkwa nwanne ụnụ nwoke bụ azụbụike uchenna chibuikem ewetego ọkụ a sị m na ọkụ ga na-adị kedu ife anyị ji wee bịa n'ụbọchị tata ka anyị gbapụ ya ọsọ Mm, ife m bịara ịkọwa n'ụbọchị a- ụbọchị tata bụ ife ndị gboo kpọrọ ajọ mmụọ ndị gboo bụ ndị igbo kwenyere na enwe ajọ mmụọ evil spirit evil spirit na-enwe ajọ mmụọ n'ana igbo mana anyị nwa bụ ndị igbo anyị amarakwanụ na enwe ajọ mmụọ n'ana igbo nwee ezigbo mmụọ ị ghọtara ife m na-ekwu nke na ebe ọbụla ezigbo ife dị ajọ ife ga-adị ya o nwere ife ndị gboo kpọrọ ajọ mmụọ n'ana igbo mbọsị bụrụ gboo evil spirit ọ nya ka m chọrọ ịkọwa n'ụ- n'ụbọchị tata nya kedu ife ọ na-achọ ịkọwa ife a evil spirit a na-ekwu okwu ya, nke mbụ bụ gịnị ọbọ dị n'ana kedu ife bụ ọbọ dị n'ana Ọbọ dị na ana bụ abominations on the land. With time o mee gịnị ọ bụrụ evil spirit. Ọ bụrụ na egbue mmadụ na na ana na ana Igbo mbọsị bụrụ gboo bụ na akpụrọ nya bụ alụ bụ na ecleanserọ that land nya bụ ajọ ive mee na ana ya abụrụ gịnị ọbọ dị na ana ọ nya ka a na-akpọ ọbọ dị na ana ịma ive bụ ịbọ ọbọ revenge all those revenging spirits fa bụrụ revenging spirits and any spirit ọbụla bụ revenging spirit bụ gịnị an evil evil spirit maka na ọ bịa igbu na ma ọ bịa igbu ma na n'ihi revenging spirit abụrụgo an evil spirit so o so n'ive ndị Igbo na-akpọ what evil spirit nke ịbụa ọgbanuke ọgbanuke bụ the peers that have crossed over a na-enyezi nsogbu ya ndị nke lapụgolu ma na-enyezi nsogbu dị iche iche ya na ebe fa na-adịrọ mma fa na-enyezi nsogbu na-affectzi the world ọgbanuke ife fa na-eme erika ọ bụ na a na-ekpe ekpele eh, ọ bụ na if- ịnọdụ ebe okenye na-eme ekpele ị na-anụ a- anyị na-asị kwa- anyị na-eme ka ndị ọgbanuke ghara itile anyị aka n'ebe anyị na-eme ọ ndị a the peers that have crossed over still yet they are still disturbing the existing ones enwere ife kpatara that eh, ọgba na uke ikekwazi na ebe fa na-adịrọ mma fa ncha bụ evil spirit a na-ekwu okwu n'ala Igbo mbọsị gboo ọzọ dị ka ibie bụ nke a na-akpọ um, ndị nọ n'ijite naabọ ndị nọ n'ijite naabọ kedu ife bụ ndị nọ n'ijite naabọ those people that are trapped in between the, the earth realm and the astral realm or the spiritual realm ndị nọ n'ijite naabọ they are in between life and death existence and non-existent kedu ife bụ existence n'ọnụ Igbo ọdịdị na adịghị adị ọdịdị bụ existence adịghị adị bụ gịnị non-existence those people that are in between existence and non-existence ọ bụ fa nwa ka a na-akpọ ndị nọ n'ijite naabọ all those ones are evil spirits they are evil spirits n'ala Igbo ọkwa n'ebe a ka m bịa ịkọwa n'ụbọsị tata na ndị Igbo tụlụ inu sị na ikwu amarọ ibe ezi ya daalụkwanụ ụmụnne m a sị m ka unu tinye aka n'ife gbasara share button ka unu gbasa ozi a comment ya like ya ma ọ bụ nye reviews about my profile daalụkwanụ ekene m unu